A babbu. Babbu, ti depu nai una cosa interessanti. No arriast però, est importanti. Est stètia brava mamma a mi 'onai unu babbu comenti a tui. Ses su prus simpàtigu chi ci siat, ses pròpriu su babbu chi po mei ci 'oliat. Po sa festa tua ti 'ongu unu frori. Ma no seu deu s'arregalu migliore? E si calincuna 'ota ti ndi pigat sa malinconia, pensa a mei ca ti torrat s'allerghia.
Saludi Pipieddus, comenti steis? Beni torraus! Dd'eis intèndia sa poesia? De ita chistionat? Chistionat de su babbu e duncas eis cumprendiu ca oi depeus chistionai de sa festa de su babbu. Eis giai decìdiu ita regaleddu fai a babbu po sa festa cosa sua, su dixanoi de martzu? Chi no eis ancora pentzau a nudda, si 'ongu deu unu spuntu oi, però, in antis de cumentzai a fai su laboratoriu impari a mei, si fatzu intendi una storia chi chistionat propriu de unu babbu chi giogat cun sa fillixedda e agoa si torraus a biri poita custa storiedda est interessanti poita s'imparat fintzas is nòminis de una pariga de partis de su corpus e duncas de su corpus de s'òmini e duncas imoi ascurtais sa storiedda e agoa si bieus umpari ca feus cussu traballeddu tropu bellixeddu. Bona noti Giraffa. Dogna merì su babbu de Ruti ndi essit de s'aposentu de bagnu cun unu asciugamanu asullu mannu a palas e s'asciugamanu si movit. Babbu narat intra de sei ma a boxi arta, Is amigus mius giaponesus m'ant mandau un'atra girafa. Mi mandant una girafa noa dogna dì, ma ita mi nd'apu a fai deu de totu cussas girafas? E sa girafa a intru de s'asciugamanu arrit, comenti chi ddi siant faendi su chillighitu. Babbu arrimat su pacu imbodicau in s'asciugamanu a pitzus de su letu de Ruti. Ita stranu! Mi parit ca custa girafa tenit una boxi diversa de su solitu. At essi mellus a controllai chi siat una girafa diaderus. Po prima cosa tocat a biri chi tenit is peis de girafa. A cantu parit sa girafa cumprendit totu e ndi 'ogat is peis a foras de s'asciugamanu. Babbu ddus càstiat beni, contat cincu didus, atrus cincu didus e agoa narat, Eia, mi parint pròpriu is peis de una girafa giaponesa. Ma fortzis mi sbagliu. Una 'orta m'ant ispediu un'animali chi teniat is peis de una girafa, ma is genugus, is genugus fiant cussus de una zebra. E su sciugamanu si movit, si girat e si torrat a girai, fintzas a candu non ndi stupant duus genugheddos. Su babbu si prexat, mancu mali, non ci funt istriscias. Is genugus funt ischettus a cussus de una girafa giaponesa, cun is fossixeddas a unu ladu. Ma, abeta pagu pagu, Oi, 'olis biri ca oi m'ant mandau cuss'animali chi m'iat nau ajaju miu un'ota? Cuss'animali cun is peis de girafa, is genugus de girafa, ma duas origas mannas de elefanti. E su sciugamanu asullu si trotoxat, si girat e po unu pilu no nci arruit a terra, fintzas a candu no ndi essit un'origa pitichedda e bellixedda e si bidit puru pagu pagu trempa. Perfetu, narat su babbu, e controllat beni beni s'origa, dda piegat, dda tirat e ddi fait Bù! Poita si scit ca is elefantis sbentulant is origas candu calincunu ddi fait Bù! e invecias is girafas no ddu faint. Seu giai giai siguru ca custa est una girafa. narat babbu a boxi arta, immoi depu controllai chi no siat cussa bèstia strana chi apu biu un'ota in unu libru, cussa precisa uguali a una girafa, ma cun su bìddiu de una coga. Su sciugamanu ndi 'etat unu tzèrriu e si ndi strantaxat e si movit fintzas a candu in mesu 'e is pinnicas si bidit unu bìddiu piticheddu chi assimilat a unu butoneddu tundu. Babbu ddi fait su chilighitu po cuntrollai, poita ddu scinti totus ca is cogas, candu calincunu ddi fait su chilighitu, sturridant luegus seti otas. Ma su sciugamanu arrit e si ponit a atiddai in totu su letu. Est craru ca ingunis aintrus, coga non nci nd'est. Su babbu arrit. Eja, eja, forsis custa est diaderus una girafa giaponesa, cun dogna cosa a su logu suu. Ma po sciri chi est bera tocat a ddi biri sa bucca. Su sciugamanu parit ammachiau, atiddat e itzerriat de su prexu e a sa fini fait a biri una bucca tunda cun duas filas de dentis biancus e puntudus. E si bidit puru un'arrogheddu de brabitedda. Abeta pagu pagu, narat su babbu, custa bucca m'arregordat a calincunu. Deu a custa bucca dda connosciu. Forsis no est una giraffa, ma cumenti fatzu a ddu cumprendi? Càstia is ogus! tzerriat sa giraffa de su sciugamanu. Non potzo abetai prus. Imoi mi tocat a ddi castiai is ogus. Insaras, a bellu a bellu, su sciugamanu s'oberit pagu pagu in pitzus e si bint duus ogus birdis allutus e cinciddosus. E babbu fait unu sàrtidu e narat, Ita! Ma deu custus ogus ddus connosciu! Custus ogus m'arregordant a una pipiedda, una pipiedda chi connosciu! Seu deu, seu deu, Ruti! Zerriat Ruti fuliendi a terra s'osciugamanu. Su babbu si ponit is manus in conca e domandat spantau, Cumenti as fatu a ti cuai diaici? Cumenti as fatu a ti cuai diaici po totu su merì? E si movit po dda bistiri po no ddi fai pigai frius, poita cumenti scinti totus, sa peus cosa po is girafas est su dolori de guturu. Pustis su babbu ndi essit de s'aposentu, lassendi alluta una luxixedda. Ruti abarrat citia in su letu, cun is ogus sparrancaus. Aguantada strinta a s'ursiteddu pentzat. Ita at a essi fendi su topixeddu de su giardinu? De ita s'at a bistiri po carnovalli? E candu at essiri su compleannu su? Innui bolant is palloncinus chi no si scopiant? E comenti at a fai su babbu de sa girafa giaponesa, a dda ponni a si crocai?
E duncas s'est praxia custa storiedda? Bona noti Giraffa est su titulu est bellixedda poita si imparat una pariga de nominis de patis de su corpus de su corpus de s'omini. Bieus unu pagheddu, su babbu ita nomenat, sa conca, e duncas la testa, is ogus, gli occhi, sa bucca cun is dentis, la bocca, i denti, is trempas, le guance, il mento est sa brabittedda e poi nomenat peis, biddiu, e genugus, e duncas piedi, ombelico e ginocchia. E duncas immoi seus prontus po fai su traballeddu chi s'apu nau prima, su laboratoriu po sa festa de su babbu. Custu esti unu portacellulari. Andat beni? E po fai custu portacellulari si serbit sceti. Pagu cosa. Allora, custu atru no est chi unu cavalletto de cussu chi s'imperat po arrimai is cuadrus in is mostras. E duncas, po fai su cavallettu si serbint, si serbint seti, de numeru, fustigheddus, fustigheddus de gellau e colla callenti chi est callentendi. Poi chi oleis deu no dd'apu pintau, ma osatrus chi oleis ddu podeis pintai puru. Invecias, po fai sa giraffa, Apu imperau gomma eva o gomma crepla, mi parit chi si chi si narat, cussa est gro grogu brillantinada ca est bellixedda, poi mi serbit una unu lapis, una pariga de ferrus e duus pennarellus, custu est indelebili nieddu custu e poi custu est a colori de prata po fai dettaglius E intzando, e poi una sagoma de giraffa chi apu pigau mesurendidda innoi, poita depit essiri, custu est su tzugu e poi sa conca andat in pitzus diaici, andat beni? E intzandus, po prima cosa, si serbint is fustigheddus de su gelau, ca ddus depu segai e incollai. Allora Po primu cosa custu no mi serbit prus, po primu cosa mi serbint tres fustigheddus e ddus ddus depu ponni diaici cumenti unu dus e tres, si ddu pongu pagu pagu prus in mesu ca mancai ddu biesi mellus, allora custus funt postus, duncas unu centrali pagu pagu prus in artu e is atrus dus unu pagheddu stesiaus prus in basciu diaici. Pigu sa colla callenti, m'arrecomandu feisi agiudai de unu babbu, anzi no, de una mamma, poita esti perigulosa sa sa colla callenti, però chi tenit tempus podeis imperai fintzas sa colla vinìlica ca est sa propriu cosa, ci poneis unu pagheddu prus tempus. E poi cun s'atru fustigheddu depeus fai sa parti de pallas, Custu arrogheddu chi aguantat frimus is tres chi s'apu fatu biri innantis. E duncas pigu sa colla, pigu is fustigheddus diaici e mesuru. e mesuru, pagu pagu colla, allora depit esser unu pagheddu prus in basciu, duncas non in pitzus in pitzus ma unu unu pagu prus in basciu poita custus dus depint abarrai unu pagu scrobetus e duncas pongu pagu pagu colla innoi, una puntinedda

Poi, candu funt asciugaus, candu sa colla est asciugada, pigu is ferrus e segu sa parti in prus andu a filu de de sa. Poita no segant? A filu de su de su fustigheddu, diaici. Atentzionai però a is didus, diaici. Custu ddu torru a pigai ca mi serbit e innoi puru ddu segu. Est unu pagheddu tostau. E poi innoi aciungu pagu pagu colla poita nd'apu postu tropu pagu. Depint abarrai bellu firmu. Oh, una 'orta fatu custu, una 'orta fatu custu, depu depu ponni sa parti in basciu, chi funt duus fustigheddus postus diaici, unu a panchina, andat beni? Poita custu serbit po aguantai su sa conca de sa girafa in su cellulari e duncas pongu pagu pagu colla diaici e poi in pitzus ci pongu custa forsis est mellus a ponni prima custa apicigada a is tres fustigheddus aici mi pigu sa misura puru de s'atra però est sa pròpriu cosa

Ndi sirbit atra de colla. Diaici abarrat bella frima. Poi una 'orta chi apu fatu sa panchinedda fatzu sa parti de pallas e pigu, torru a pigai s'arrogheddu de fustigheddu chi m'est abarrau de prima e segu un'arrogheddu chi depit essiri prus o mancu de tres centimetrus. Poita custa parti mi serbit immoi po dda ponni innoi. Po aguantai su fustigheddu chi ddu fait abarrai in pei e duncas su de seti fustigheddus ndi tiru sa parti chi est tunda e dda fatzu ciatta E custa parti mi dda pongu innoi pitzus e poi ndi tiru fintzas a s'ùrtima parti, s'àtra parti tunda, no depit èssiri tropu longa, cantu ant a èssiri custus otu centìmetrus, forsis ni mancus, bieus chi diaici andat beni, eia andat beni. Aici anda beni e pongu prima s'arrogheddu a pallas e aici mi pigu beni sa misura e ddu pongu de aici de ciatu poi innoi dd'apu postu de un'atra manera ma fortzis est mellus de aici ciatu aici pigat beni beni sa misura de de sa parti de pallas, de su fustigheddu de pallas e poi acabu ponendi pagu pagu colla innoi in pitzus e pagu pagu innoi e incollu custu. E custu est fatu. Torra chi 'oleis ddu podeis pintai, ddu podeis pintai immoi etotu. Giai ca seu fendi sa girafa ddu podeis fai a colori grogu, ma ddu podeis fai chi non decideis de fai sa girafa ma un'atru animali, ddu podeis fai de un'atru de un'atru colori puru. Immoi depeus fai sa girafa. e intzandus pigu s'arrogu de carta de goma eva de sa parti chi no est brillantinada e pongu sa girafa su cumenti si narat su su modellu chi apu fatu de tzugu e conca de girafa mi ddu sistemu e cun unu lapis Però forsi est mellus imperai custu ca est giai a mesura. Pigu unu lapis e fatzu totu totu su giru, anda beni? Fatzu totu su giru de is origas, de is corrus de sa girafa. Diaici, tanti si bidit beni, e mi seu ricavada sa sa fromma, poi pigu is ferrus e abellu abellu, circhendi de arrespetai sa fromma de sa giraffa, segu totu su sa parti chi mi serbidi. Chi no teneis goma eva, podeis imperai fintzas a cartoncinu normali. Grogu, chi no ddu teneis grogu ddu podeis imperai biancu e magai mancai pintau diretamenti de grogu e cun sa fàcia de sa girafa. S'importanti est chi prima feis sa su modellu cun cun unu cartoncinu de custus de de riciclu poita serbit po tenni sa misura giusta giusta giusta giusta. Oh e custa est sa giraffa. Immoi dda depeus cuncordai. is mancias, sa faci, is ogus e totu cantu serbit e imperu unu pennarellu indelebili. Prima de totu mi fatzu totu su giru de de sa fromma de de sa conca, aici abarrat pagu pagu prus in rilievu, Ddu podeis passai duas bortas puru, ca abarrat pagu pagu prus evidenti. Poi una 'orta chi apu fatu totu su giru mi cuncordu sa faci, duncas su sa parti sa parti de su bruncu chi esti nareus custa parti unu pagheddu prus tunda in basciu, diaici. Is istampus de su nasu. Is istuvionis de su nasu. Asuta ci pongu sa bucca e poi mi serbint is origas, duncas a partis de aintrus ddas fadeus diaici e poi is ogus. is ogus e is mancias, is mancias nieddas. Deu apu imperau su nieddu poita no tenia unu colori a colori de castangia chi podia imperai però chi osatrus imperais unu cartoncinu normali ddas podeis fai a colori de castangia marroni Ddas pintu a intrus. Diaici. Poi pigu su colori de prata e, po donai pagu pagu luxi, potzu pintai a intrus de s'origa e is ogus puru diaici. Imoi torru a pigai sa colla callenti poita mi dda depu incollai e dda depu incollai in pitzus de custu fustigheddu prus atu poita custa parti mi depit abarrai sbuida ca nci depu arrimai a pitzus sa su cellulari e duncas pongu sa colla callenti innoi e andu a mi incollai

E su traballeddu po sa festa de su babbu est spaciau. S'est praxu a mei tropu, mi seu spassiada meda a ddu fai. E intzandus deu si saludu e si ongu apuntamentu un'atra orta po fai un'atru traballeddu impari. Basideddus a totus, a si biri.